Okay, ọ nọ na live.
Hello everyone. Daalụnụ ụmụnne m ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa. Anyị na-abịa n'ụ- n'ụbọchị Satọde ọbụla ka anyị na-abịa akụ- akọkwa maka azụmahịa azụmahịa anyị ụbọchị taa unu na-elekwa anya unu ga-ahụ na ọwa sọsọ m nọ ọ mụ na ndị ụmụnne mụ na ha na-azụkọ ahịa nọ so i lekwanụ anya n'akụkụ ị ga-ahụ nwanne anyị nwanyị wụ sista ifeọma m ga-akpọbata ya ka ọ- ọ ọ kọwara anyị onwe ya sista ifeọma

ee azụmahịa igwe anyị na-azụ wee sịkwanụ na-asịkwa ụnụ jikere nọdụ n'anị ọ bụkwa na o nwe ihe ị na-eme buru oche ka ị nọdụ anị buru mmiri gị buru kọfị gị ife ọbụna ọ bụ na ị chọ ka ị wee gee anyị ntị n'okwu anyị ji wee bịa taa daalụnụ
daalụ rinne sista ifeọma m ga-ejikwa ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị anyị ga-esi ebe anyị nọ na-agawazi ị na-ahụlanụ etu biznes a si dị mma ebe biznes ọwụ ị na-eme ị ga- ịfụ na ị ga-enwe ma ụmụnne ma ndị enyi na mpaghara ụwa niile enwe ebe biznes anyị anaghị aga i lee anya ebe a ị ga-ahụ anyị niile nọ here amabu onwe anyị bifọ so ka anyị anyị buruzienụ ngwa ahịa anyị na-agawazie na Belgium ka anyị buba ya n'aka sista Salome ka ọ bịa gwa anyị onye ọwụ Sister Salome, over to you.
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu hey ọkwa Salome nwanne unu nwaanyị bịara n'ụbọchị nke taa anọ m asị udo dịrị unu awụkwanụ m nwa afọ Igbo anọ m ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium anọ m alụ ọlụ m na-azụkwanụ afịa igwe a were na-enyere ezinụlọ m aka ka a na-enwetakwa ihe nweta o ịhụnanya ụmụnne m nwekwa ebe ọ dị easy o ma sị ọ wụrụ na ị bịago na ihe emume anyị a buru oche gị buru popcorn gị werekwa mineral echefula o ọ gị were mmiri nkịtị ọ ga-asọvụkwa the problem biko i wee ṅaa anyị ntị mara ihe butere gị n'ụbọchị nke taa udo dịrịnụ daalụkwanụ
daalụ rinne sista salome anyị ga-ebuga anyị burugazie n'ihu agawa na Germany ngwanụ nwanne anyị nwaanyị tochi o feela arọ gị ngwanụ etinye ya gị n'anya n'aka ndị be anyị mma mma nụ o daalụ nụ ọ nwa ada tochi na-ekwu ebi m Germany mụ na famili m abụ m nwunye bụkwara mama em, ụmụ n'atọ ana m azụkwa avịa igwe a na-ejekwa akwụkwọ ma na-emekwa ụmụ kịlịkịlị ife daalụ nụ nnọọ daalụ nne ngwanụ anyị agala abịaghachizie na Ireland anyị buruzie ya gaghachiwala Ireland Ireland ngwanụ sista Chichi ọ wara gị
nwanne m nwaanyị Doris daalụ abụ m onye Igbo anyị bụ ndị Igbo unu bụ ndị Igbo Igbo amaka ndị Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu unu ma ife na-aga m teta ụla everyday m sị chineke ekene dịrị gị na m bụ onye igbo amarọ m ma o nwe onye ọzọ na-efeel otu afụ ka anyị rapụsịkwa ife na-eme but ana m ekene chineke na abụ m onye igbo m wee na-asị unu ụmụ igbo ekene dịrị unu ebe ọbụla unu anọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ilo ka chineke gozie unu ncha niile Afa m bụ Chichi Edwards. Abụ m onye Igbo ka m si wee kwu. Abụ m nwata akwụkwọ, bụrụ onye registered nurse ma bụrụkwa onye na-azụ afịa igwe. Anyị wee sị bịanụ ka anyị na unu nọlịkwa ka anyị si anọlị ụbọchị Satọde ọbụla ka anyị kwuo unu ka anyị ji wee bịa ngwanụ. Sista Doris, back to you.
Daalụ rinne sista um, chichi ụmụnne m biko unu ewekwala iwe na anyị ji n'elekere eh, iri bịa eh, late n'ụbọchị taa unu ewekwala iwe ọ maka ihe otu ihe ndabata dabara anyị nọ anyị nọ na-achọ ka anyị dozie before anyị apụta biko unu ewekwala iwe ụbọchị taa ihe anyị- ụbọchị today ihe anyị ga-ebidokwa wụ ihe anyị nọ na-ekwubu n'ụbọchị ụbọchị ụka nke gara aga anyị nọ n'ihe anyị nọ n'ihe anyị kwuru ụbọchị ụka gara aga wụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị banyere azụmahịa igwe anyị na-azụ maka anyị emechaghị ya ihe ndị kwesịrị ka anyị kwanye kwucha ya so anyị sị ka anyị bidokwa ebe a kwutọpụ ya so that onye nọ n'akụkụ na na-ekiri anyị leburu anyị n'ụbọchị ụka gara aga na-enwetacha ihe niile o kwesịrị ajụjụ niile e kwesịrị ka a zaa ya ga-enwere e, ike nweta ya n'ụbọchị taa so ebe ahụ ka anyị ga-ebidokwa m ga-ejikwa ya nyefee nwanne anyị nwaanyị wụ sista Ifeọma ka ọ gwa anyị ihe dị iche na azụmahịa igwe nke anyị na-azụ na azụ- na ihe dị iche na nke anyị na nke ndị ọzọ ma azụmahịa igwe dị na ịntanetị ka o wee kọwara anyị ọdịiche dị na ya sista ifeọma
ndị be anyị ekene dịrị ụnụ ụnụ ewekwana iwe na o nwe o nwe ka ọ dị m taa um, adịchaghị m adịchaghị m ka m si adị mana nsogbu adịghị m ma-azakwa ajụjụ a ee nwanne anyị nwaanyị bụ Doris kenye m ndewonu ee unu n'anya na azụmahịa dị na ịntanetị tata karịrị akarị n'ihi na ịntanetị bụzi ụzọ ọfụ esi eme ife azụmahịa ịma na-abụ azụmahịa a na-enwe shọp nwe ha niile na finance inwegodu ya bụ shọp inwe ha shọp na ịntanetị ọ dịka ọ na ibidoberọ Ejizia maka ya internet adị adị packed up with different azụmahịa dị iche iche. Mana ndị Igbo na-asị na e nwekwa different between um capital B na ụkwụ nama na ife dị iche dị. Ị nene capital um um B nene ụkwụ nama fa abụrọ ofu. anyị wee na-asị na ife dị iche dị na azụmahịa anyị na-azụ na nke ndị ọzọ na-azụ ya bụ ife dị iche bụ ife ndị m chọ ịkọwa ụnụ tata ife dị iche na ya erika m kwube ya ụmụnne m ama enwe efe wee kwuo okwu ya m ma egbu ya na nkenke ee so na ndị ọzọ mụ na fa na ebe a ga-enwekwa efe wee gwakwa unu wee zakwa ajụjụ ndị nke ekenyekwa fa bụ ndị a na-ajụ anyị kwa mgbe ee azụmahịa anyị ife mbụ dị iche na ya bụ na ọ dị very legitimate kedu ife m mean ọ bụrọ ee weta isi bịa were isi gị ọkwa ka esi ekwu ya ọ bụrọ azụmahịa aghụghọ ọ bụrọ nke ndị mmadụ ga-asị gị weta ego itinye ego one dị etu enye gị ego one dị otu a itinye ego echi fa ewere ego gị gbafuo ịma afụzi fa anya ịma ịkpọ fon onwerọ onye ga-aza ime nke a nwerọ onye ga-aza ịma amazi ebe fa nọ fa edisappear into the thin air ọ bụrọ ụdị afịa anyị na-azụ afịa anyị na-azụ dị very legitimate 100% legitimate ebe ọ bụla ibi ị nọ na-azụ nya bụ afịa e, afọ gwụ enye gị akwụkwọ ị ga-eji wee kwụọ gọọmenti tax maka onye ọbụla na-eme business na-alụ ọ na-alụ ọlụ oyibo na-akwụ tax ọ bụrụ na azụmahịa anyị bụ nke aghụghọ ama na-enye gị akwụkwọ ị ga-eji wee na-akwụ tax imirikiti n'ime azụmahịa ndị a nọ na ịntanetị ada akwụ tax fa na-agba ọsọ tax because ọ bụrọ nke ezigbo ya ị kwụọ nya bụ tax ma ọ bụrọ nke ezigbo ya gọọmenti ga-eji ya wee jide ori mana nke anyị anyị dị proud na ị ga-akwụ tax ị ga-akwụlịrị tax onwerọ ka isi wee gbanarị ya ọ nya mee anyị ji si na nke anyị dị iche ife ọzọ dị iche bụ na nke anyị bụ n'imirikiti azụmahịa ndị ọzọ ọ na-abụ ngịnwa ga-ebido ya bụ i nwee ike ịkwụnye ego one dị etu a ee a sị gị weta ego one dị etu a ka e wee lụọrọ gị webụsaịtị weta ego one dị etu a ka e wee mere gị nke ni training gị ga-akọst ego one dị etu a ị kwụba ụgwọ ife ndị a niile mgbe ị ga-eji wee kwụsị ụgwọ ị fụ na isi apụtaghị mana nke anyị abụrọ etu a anyị na-ada asị na ọlụ i nwe ịlụ na azụmahịa ọ dị 100% anyị alụgoro ị 90 ife ị ga-alụ bụ sọsọ 10% until ụbọsị onye a nwụ sọsọ 10% ka ị ga-alụ ka m nye gị example ọ bụrụ na ị chọọ ibido afịa azụmahịa igwe ị ga-ebuild webụsaịtị ị ga-ebuild funnel ị ga-achọta afịa ị ga-ele na ya bụ webụsaịtị ị ga-achọta ndị nwee ike ịzụ gị ya bụ afịa ife ị ga-eme erika mana ife ndị a bụ ife anyị mesigo emesigo ya ị bịara e nye gị webụsaịtị nye gị training gị nye gị ife niile nke gị bụzi jezie lụba advata onwe gị malụ ka e si eme ebe niile nekwa ife m na-alụ ọ nya bụ ife ife ọzọ dị iche nke ọzọ abụrụkwa ndị otu anyị anyị na-asị unu na anyị nwee ndị otu ọ bụrọ sọsọ m na-azụ ya bụ afịa ị nee anya ebe a kịta anyị dị mmadụ ise mmadụ ise abụrọkwa ọ bụrọkwa ọ obere mmiri obere mmiri da atụnye na na na etiti osimiri anyị dị ka m ma asụ nke a n'okwu oyibo maka amahụ m ka e si ekwu ya na na e, igbo anyị dị over 200 and something thousand people n'otu anyị a otu a bụ otu ọ ga-abụ ị bata arụ ajụọ gị oyi pii malụ na ndị gị na fa na-eme ife bụ ndị eziokwu bụ ndị ị nwee ike ịtụkwasị obi bụ ndị ị nwee ike ịkpọ mgbe ọbụla ị chọ fa aza gị bụ ndị ada ezo ife ị ga-asị o oh, na o nwekwa onye onye njọ ọ sị ị ma ị jụọ onye na-eme biznes ka o si na-aga n'iru ị fụ na ọ na-aga n'iru ị jụọ ya nna kee ka i si emekwa n'ife a kee ka i si na-aga n'iru ọ ma achọ ịgwa gị ife ọ ga-asa gị bụ ọ chukwu ọ chukwu anwa bụ na ọ chọrọ ịgwa gị ife ọ na-eme mana otu anyị a eh, eh, anyị ma na ọ chukwu ma anyị ji na-aga n'iru mana ọ chukwu abụrọ ife anyị na-eme na-eme ka anyị na-aga n'iru ya bụ onye ọbụla ị jụ nne kedu ka ị si na-eme ife a afụ na ị na-aga n'iru gwakene m ife ị na-eme ọ ga-anọdụ gị ala kọwaa gị ọfụma ọfụma gwa gị ife ị ga-eme in fact ọ ga-enyere gị aka mee ya bụ ife ọ na-eme anyị enwere kọmpetishọn ọ nya ma ya ka m na-ekwu ife a kọmpetishọn adịrị ya anyị na-achọ ka onye ọbụla bilite onye ọbụla na-aga n'iru once ị batara na biznes a ị bụgo a member of our family and anyị ga-akwado gị ka ọ bụ ka i si wee chọọ ka anyị fụ na i kuni ka anyị fụ na ị na-aga n'iru ka anyị fụ na biznes gị na-eto na-aga ọ ulu anyị ka ọ bụ maka anyị chọọ kọmuniti anyị ka ọ bụ kọmuniti ndị mmadụ ma ama na ezigbo kọmuniti ị ga-abanye obi eluo gị anị i nwee ike zụọ afịa gị ka i si wee chọọ ịzụ ya nke ikpeazụ m ga-ekwu ọ bụrụ nke ikpeazụ nke ịtọ m ga-ekwu abụ ụdị afịa anyị nwe anyị na-asị na anyị adịghị ele afịa anyị adịghị ele afịa eminụrọkwa na anyị enwere afịa ụzọ ife e, fa dị iche ee eh, o nwee ndị ọ na-abụ fa banye ebunye fa ngwa afịa fa na-achọ onye ga-ego nke anyị adịrị etu anwa anyị nwee ngwa afịa mana anyị nwa adị ele ya ndị na-ele ya bụ the company itself fanwa bụ ndị anyị na fa na-alụ ọrụ fanwa bụ ndị na-ele ya bụ afịa nke anyị bụ ịkọwa ife anyị na-eme kedu uru ọ bara anyị kedu ife anyị ji wee banye ya kedu ụmụ ife lifestyle ife a na-akpọ ya lifestyle marketing kedu ife ndị e, afịa ị na-azụ ka ka o si wee baa uru ka ife ma eji wee banye ya ị na-egosisi ebe ife ị na-eme ọ nya bụ ife anyị nwa na-eme ndị kọmpani anyị na fa na-alụ abụ ndị na-ele nya bụ afịa and kedu afịa anyị na-ele kedu ụdị ke kwaliti afịa anyị na-ele anyị na-akpọ ya high ticketed eh, high ticket product high ticket anwa bụ na ọ bụrụ obere ụmụ chọchọ chọchọ chọ ife ife a na-ele na-enwere isi na ọdụ nke anyị bụ afịa ọ ga-abụ ị zụọ ọ bụrụ akwaa akwụrụ chimchim ee iyuzuo ya ị ma na iyuzu product ọ bụrọ e, ụmụ chaka chaka chaka ife ọ nya na anyị ji wee kpọ ya high ticket ọ ga-abụ e lee ofu on your behalf tata ị nweta ife dịka e, ụmụ chaka chaka afịa nwa e, enye gị 5 dollars or enye gị 2 dollars na ọ your commission mba nke anyị bụ the best paying products and business in the world o nwerọ business ọzọ na-akwụ ụgwọ ka nke anyị si akwụ ụgwọ ọ bụrụ na i jee mee research e nwee kpọọ m ka mụ na gị kwuo maka ya jee research ya were businesses niile dị ebe niile mee research ee ma ma o nwe nke dị ka nke anyị a i nweta nke dị ka ya kpọọ m ee ma mụ na gị ga-apụta na tv a anyị akọ maka ya agwa gị na o nwerọ nke ị ga-acompete nke anyị ọ nya bụ high ticket product nya bụkwa na na potential iji enweta ego na e, nke afịa anyị na-azụ dị very high ọ dị very high ọ bụrụ na ndị ọzọ ga na-akwụ gị ife dịka 50 dollars anyị nwa nwee ike ịdị na-akwụ gị ife dịka 150 maka ụdị afịa i nwe so eh, ka a ghara iji asị m na m kwube ife dị iche na afịa anyị a na nke ndị ọzọ chi ga-eji bọọ mana o nwee ndị mụ na fa nọ ebe a ka ọ ghara ịdị ka adị m anya ukwu ka m nye fa ohere ka fa wee kwuo nke fa daalụkwanụ
daalụ nne sista ifeọma daalụ nne
unu anụlanụ ihe o kwuru ọ sị na ọ sị na ọ bụrụ na na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nke anyị a na ọdịiche dị na nke anyị a na nke ndị ọzọ wụ ị hụ otu a na-eme i tinye i weta mmiri gị tinye ihu gị na-ahụ ihu gị ọ nnọọ otu nke anyị a dị na anyị dị nnọọ transparent a na-ahụ ihe ọbụla anyị na-eme a na-emepe ya ka onye ọbụla hụ ọ wụ ndị ọ wụ ha na-eme i were i- i- ihu gị tinye na mirror ihe ị ga na-ahụzi awụ black ọ ga-awụzi ihu gị nke anyị a wụ i tinye ihu gị na mirror gị hụ ihu gị n'anya igosi gị na ihe ọbụla anyị na-eme mere ya nnọọ ebe ọ ga-edo onye ọbụla n'anya ya agwakwa gị na ọ bụrụ na ndị ọzọ a na-akwụ obere obere ihe na anyị nwa na-akwụ karịa maka ndị ọzọ ya agwa gị ihe ọ wụ n'okwu oyibo na ọ high ticket market ka ọ wụ so unu anụlanụ ya daalụ onye nne sista ifeọma ka m werezi ohere a chifezie nwanne anyị nwaanyị aka wụ sista chichi sista chichi ihe chichi na-aga ịgwa anyị wụ ihe sista chichi na-aga ịgwa anyị ịgwa anyị wụ What happened to my otu ọ spoon? bụrụ na otu ọ dị na ndị ndị na-ajụ na ọ bụrụ na ha na- ọ bụrụ na ha na-azụ eme ihe ha na-eme ha nwere ike ịzụkwa ahịa ị- na-emekwa ihe nke ha na-emebu Oh my maka na ọ bụrụ ndị goodness. na-arụ ọrụ na na nwere ike na-arụkwa ọrụ ha ahụ nwerekwa ike na-azụ ahịa ka ihe sista chichi ka ọ zaa anyị ajụjụ a ma ọ nwere ma ọ dị ma ọ nwere ike

I was knocked out. Anyway, sister nwanne m daalụ o. So ife sista kwuru na m ga-eme bụ na m ga-akọwa ọ bụrụ na ị na-azụ afịa anyị na-azụ ị nwee ike ị na-eme ife ọzọ. Em, Unu ma dịka ndị Igbo anyị ada anọ ofu ebe ekili mmụọ hmm? o wee bụrụkwa na ị nọ na diaspora ị jụọ mmadụ niile unless ma ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ dịka ndị bụ dọkịta ọ bụrụgodị ndị bụ dọkịta anyway fa na na-alụ na hospital naabọ na ịtọ na ịnọ Mm-hmm. for a start and so on and so on maka na o nwerọkwa onye pụtanụ bido ịrụ ọrụ a na-akwụ ya millions ị ga-ebido na scratch ị na-alụ ewe ego wee na-agbagote so ajụjụ afụ wee bụrụ ee mụa abụ m nurse m ka na-alụkwa as a nurse ana m agụkwa akwụkwọ as nwata akwụkwọ wee na-emekwa biznes a ụmụ nwanne m ndị mụ na fa nọ ebe a o nwee ndị na-alụ na gọọmenti ndị bụ gọọmenti workers o nwee ndị na-alụkwa na mm, hospitality nwee ndị na-abụkwa healthcare sector ka fa nọkwa na ya ndị otu anyị ka na-alụkwa ọrụ so ọ ọ ngụnwa ka ọ dịrị ọ bụrụ na ị fiilu na ị dịgo ị chọọzị ị na-alụ ị mago fụ ị ma na onye ọbụla nwere na agụgụ isi i jili agụgụ isi gị na um, echeki na-agbakọ na-ewepụ maka na ịma afịa anyị na-azụ abụrọkwa um, nke ọ ga-abụ ị bata taa echi bụ ọgaranya mba ị ga-enweli ya ndidi by the way ị bịakwa taa i bido nnọọ o nwekwa ndị bịara taa wee bulie ya n'isi Facebook e wee ji nwayọọ kwatuo fa. Mhm. so ị bịagodi calm godi down ị calm godi down ị mụtagodi ife a na-eme you know Mm, because ị ma otu a na-aga asị nwa ewu chọọ ịṅụ ala o dobe i- i- ikpele ya n'ala ka o wee mịa nne ya ala so ị bịagodi i ji nwayọọ calm godi down fụ ndị bu gị ụzọ bagodi na training site gaa mụọ ya by the time ị mesịrị ife niile na one month two months a na-aga then i bidozie zụọ afịa gị fiilu na i nwego ego nke nnukwu na ị chọrọzị ị na-eme ife ọbụla o nwere ndị na-emegoli ya ị kwụsị ọlụ gị ọ bụkwa na ị fiilu na ị ka na-alụ ọlụ na-emekwa nke a ịmago eweta ebe a weta ebe a weta ebe a fancha na-abanye ọ dịpendị na ngụnwa na time gị na ife niile otu ị chọrọ isi wee mee na otu ike si wee dị gị na your responsibility you know what I mean ọ ngụnwa ka ọ dịrị ịmalụ mana the question bụ ị ga-enwe ike na-eme ife ị na-eme dịka na-alụ ọrụ wee na-emekwa business a the answer is yes you can I am doing it. Most of my sisters here, mụ na fa nọ na live a today, they are doing it. So ọ ngụnwa ka ọ dịrị ya bụ ajụjụ bụ ngụnwa ka ọ dịrị ịma ma ị chọrọ ị na-eme ya ka ọ na ị chọrọzi mana ya ị ga na-alụ ife ị chọrọ ịlụ na-emekwa ya o nwere ike ị na-eche sị o na ya mee ya na-alụkwa ife a kee maka tax don't worry about it at the end of the year gị na gọọmenti you sort yourselves out okay now so answer bụ ee ụmụ nwanne m ị ga na-alụ ọlụ gị na-emekwa ife ị na-eme ọ bụ na ike dị gị o na ị chọrọ ị na-eme ya it depends on you maka na afịa anyị na-azụ ịnọ na be gị ịchọ ịnọ na bedroom gị ịchọ ịnọ na sitting room gị ịchọ ịnọ na kitchen Mm-hmm. ọrụ gị ịgakwa ọrụ ịchọkwa ịlụọ ya once a week ịchọkwa ịlụọ ya two days a week it depends totally on you ya daalụ maka nke afụ nwanne m sista Doris
chai daalụ hie nne sista ifeọma sista chichi unu anụla n'ihe o kwuru ọ sị ee ọ ya wụ ansa ya ee na ị ga na-emekwa ihe ị na-eme na-emekwa nke ọzọ maka na ahịa a wụ ịchọ gị nọrọ na kitchen gị zụọ ya ịchọ gị nọrọ na palọ gị ihe o kwuru daalụ rienne sista chichi m ga-eji ohere a nyeghachizi nwanne anyị nwaanyị wụ kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista salome ka ọ gwa anyị ka otu otu ndị eh, otu eh, ka ọ gwa anyị otu azụmahịa a, nnọkọ azụmahịa a si dị ka ọ gwa anyị ya otu ihe ndị oyibo na-akpọ community or team environment ka ọ gwa anyị otu ha si arụ sista salome ngwanụ
Ee, nwanne m Doris daalụkwa rie nne maka ohere ọma nke ị nyere m n'ụbọchị nke taa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, hụrụ anyị abịakwala ọzọ ụbọchị nke taa. Na-achọ ka m kọwara unu i- akụkọ ọma dị nọ n'azụmahịa igwe a nke anyị na-azụ. Ị ma na nzukọ anyị na azụmahịa, ebe o siri maa mma wụ, anyị amakwa ihe ị wụ o, amaghị ma ị wụ, ee lọya ma ị wụ ihe ọbụla ị na-eme anyị niile nọ ebe ahụ ya bụrụ ọ bụrụ na o nwee ihe na-afịa gị arụ ịmaghị otu ị ga-esi mee ya na kọmuniti anyị i buru ya bịa ebe ahụ sị ha ụmụnne m lekwe ihe a wụ ihe ndị na-ara m ahụ ka m chọrọ ime ha ga-abịa nnọọ so before ị ga-ejidi ị ga-eji ọsọ nnọọ tinyegode ajụjụ ị chọrọ ịjụ ka i wepụ aka gị ahụ mmadụ atọ anọ ise ga-ebido sawa gị ya maka anyị buru ibu agụmagụ ndị nọ n'ebe ahụ na numbers ndị nọ ebe ahụ ruru more than 200,000 people ndị mmadụ nọ ya ruru karịrị 200,000 ka ihe m chọrọ ikwu ị ma na nzukọ dị otu ahụ ihe nọ ya n'ime buru ibu ọ wụghị nọ nnọọ ka ị bịa nọ from ị nọrọkwa n'ime ya ị ga na-amụtakwa ihe mmụta gị sikwa n'ime ya na-enwekwa ntolite nke aka gị na-amụta ihe ọhụrụ were na-etinye na nke ị nwere enwe nwere ike nọrọ na-eto o nwere ihe a na-akpọ em ka ya na em nkọrịta communication ewee shi ike gaa mara ihe ha na-eme gị na-esoshi ha ike ị ma ọ wụrụ nọ ndị na-eme ihe omenala a na-asị ọ wụrụ na ndị ndị a na-akpọ ndị ndị wụ full member wụ ndị na-eso ebe ọbụla ị nọ gị nọshie ya ike a sị ka a gbawa ọsọ gị soro ha gbaa ọsọ a sị na marathon gị gba marathon a sị na jogging gị soro ha jọga a sị na a na-aga ịgbasa ozi ọma gị soro ha gbasa ihe ọbụla e kwuru sị na a na-aga ime gị soro ha mee mgbe ị na-emekwanụ ya dịka ebe gụnwa na-eme ka ihe m na-ekwu ya mm, exercise ama m ihe a na-akpọ ya n'obodo oyibo n'okwu igbo anyị ebe a ọ ya-adị ka ebe gụnwa na-ebupụtakwa onwe gị ka ị nwerekwa ike na-etokwa na ụzọ nke ha na-esi ya mere ihe mmụta dị na iso na mgbakọ na azụmahịa anyị a ihe mmụta nọ ya n'ime buru ibu ya wụrụ na o nwe ihe na-ara gị ahụ gị gaa sị ha ụmụnne m biko kọọrọnụ m nọ ha ga-akọrọ gị ya wụkwanụ o nwere otu ha shiri na-eme na-enweta ihe nweta gị bịa kpọọ ha nwanne m nwaanyị ekwubuole in fact ọ ṅụrụ iyi ya sị onye ọbụla sị na azụmahịa dị ka nke a na o nwere azụmahịa ọ hụrụ dị ka nke a onye ahụ kpọọ ya phone onye ahụ kwuru eziokwu onye ahụ kpọọ ya phone maka ahụbeghị ihe a awụghị azụmahịa ịntanetị nke izizi m ga-azụ ọ wụghị nke abụọ but ahụbe m nke dị ka nke a ịgwa gị eziokwu nke izizi na nke abụọ m zụrụ ha rikwara m ego m o rie ya fichaa n'ọnụ in fact ha emere m ebere ịma onwe ha na-asị m, ịtara mmadụ without compassion ọnya nke ha mere m Eyi. ha ewee fil n'aka n'ọnụ m etie m ebe enyekwa m onye ndudo o. enwekwa ihe dị ka kọmuniti o ebe dubara m sị m nọọ kọmuniti onye ọbụla ndị niile m hụrụ ebe a na-ajụ wọta wọ- ka ihe m ga-eme ndị nọ ebe ahụ a- in fact ihe niile gbabujuru ha anya dịka ọ gbabujukwara m ma na-ajụkwa ka ihe a na-eme ebe a ka ndị ọzọ na-ajụ anọrụdị m ebe a two months ma chịrị nnọọ chịrị akwa m chịrị slipas m ma agba ọsọ ha na-akpọzi masa mba baibai ha rikwara ego m enyeghachi m ya o aga m atụ ashị ma elekwana anya ego olekwanụ onweghị ihe dị ya n'ime nwanne m nwaanyị ekwuola ya ọkwa ebe ndị kọbọ kọbọ ka m gara ka m na-enwetakwa kọbọ kọbọ ịhụrụ ya kọbọ kọbọ enweta m nke m nwere enwe ha erie kọmuniti asadị m ajụjụ ọ hụrụdị na onye dịka m nọ na kọmuniti in fact ha erudighị 100,000 onwedị onye na-atụpụrụ m ọnụ m asị ee otu a ka ụwa a dị chukwu ekwela ihe ọjọọ m eshi ebe a m gbafuo ịgwa gị nke bụ eziokwu since m si ebe a m gbafuo m bata na nke a m ewerezie ụmụ ụmụ ụkwụ m tinye n'ala ma sọkwa me na biznes a ma ọ dịgo n'ihe ọzọ m jụ ajụjụ a na-asa m ya ya wụrụ na onwe ihe gbagojuru m anya m akpọọ sista Ifeọma ya agwa m m akpọọ sista Dorens ya atụziere m aka nke ahụ juru m afọ ma ọ dịgodo ihe ọzọ kwa mụwa na-ekwu okwu ọnụ na-eme mbarabara barabara ka ekwe n'ebe ị hụrụ Salome imepe ọnụ bifọ ijido m ma sị mụa pụta n'ihu akwụkwọ are you joking lekwenụ m ugbu a leenụ m m na-anọzi ebe ụmụnne m nọ n'obodo naijiria sị m ha na ha hụrụ m ee nọzi mụ a na-emezi mmadụ interview you of all people m asị nọrọ ebe ahụ rọwa nrọ ọ mụnwa ị chọrọ bata ka m gwa gị otu ị ga-esi interview ihe m chọrọ ikwu na kọmuniti a amaka ee eh? just nnọọ bata ebe a nso a kedu ife m ga-eme ife agbagwojuru m anya gị ahụ ndị mmadụ nnọọ akpụkọọ gị na-ajụ gị ka ebe ị chọrọ enyemaka nna ee eh, ozigbo ị ga na-agbazi ọsọ sị na enyemaka dịrịzị na i nwejuola otu a ka ọ ha m n'olu ị sịkwa na m na-atụ ashị my dear sister brother bata ka n'ihe m na-ekwu ị ga-eji ọnụ gị nnọọ gbasazi ozi ọma karịa mụnwa na-ekwudị ekwu mgbe mụ na-abata n'izizi amadị m na ihe dị otu a dị maka a na-akọ ya n'akụkọ ị ga-asị na ka otu a na-eshi ekwu ya it sounds good to be truth yes ndị mmadụ anaghị ekwete mana mgbe m batara ekwetara m ekwetara m na ọ na-eme o megara ebe a so ọ bụrụ na ị chọrọ ya ka i kiri ka i kwete na ọ na-eme ya wụkwa na o nweghị ọrụ ka nke anyị na-eme nwanne m nwaanyị sị na gị kpọọ ya fon na ya ifa na ya kwụ chimchim ka ya saa gị ya maka o nweghị nke ọ wụ awụ m nọmba tu onye aka ebe nwerekwa nke ọ wụ ụmụnne m otu a ka ọ ha m n'olu daalụkwanụ rie nne chai daalụ salome ị gbara ya ụkwụ nnọọ n'eze ị gbara ya ọfụma daalụ rie nne maka oge adịrị ọzọ m ga-eji ohere a kpọpụ anyị ka m were ohere a kelee ndị na-ekiri anyị nwanne anyị nwaanyị wụ mba sword daalụ rie nne maka ụbọchị taa ị bịara bịa nọnyere anyị na-ejikwa ohere a na-ekelekwa ndị ọzọ na-edenye aha ebe ahụ na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma anyị ga-agafezi na the next one onye anyị ga-akpọbata now wụ sista tochi ka ọ gwa anyị maka ndị na ka ọ zaa ajụjụ nke ndị mmadụ na-ajụ ma o nwere ihe ndị na-agbapụta ọgbụgba ama maka na ma ndị na-emela azụmahịa a ọ gara ha nke ọma na o nwere ebe ọ ga-aga kirie akụkọ ndị ahụ ma ọ wụ gụrụ akụkọ ndị ahụ otu o si gaa ngwanụ sista Tochi bịanụ ka ị zaa ajụjụ nke a
daalụ rinne nwanne m nwaanyị daalụ rinne o for this eh, ohere a i nye m ka m zaa azịza a. igbo mma mma nụ asị m "Ụ- ụwa m ọzọ m ma-abụrụla onye igbo na igbo amaka so na business anyị na-eme unu anụgo ọtụtụ ife ụmụ nwanne anyị kọwa and eziokwu fa ncha bụsi o rika just sọ tip ka anyị na-enye unu mana ife a na-eme ebe a erika ọ bụrọ obere ife so ka m kwuo ife ọma ndị mmadụ nwetego ya ezigbo ife ndị mmadụ nwetego n'ife o rika mụnwa sef my coach bụ one of the bụ onye meta yanwa nọrọ na Nigeria nwere ike ịnọ six months relax ya ma na-elite ulu ma na-eme na-emepụta ife all through this business a o jigo ya lụ mama ya ụlọ ọ bụbu a nurse a na-e na UK a na-akwụ ụgwọ ọ rapụgo ọrụ ya kịta be- fi- ya so business a ka ọ na-eme kịta because business ife ọ na-enye ya o ji ya ahazi onwe ya ma ezinụlọ ya everything nwekwa plus nke ọ na-ago be ya sef na-alụ ma mansion ifu gị alụọ mama ya ụlọ so testimonials ndị mmadụ nwee erika itira na ọ bụ na ị bụ onye na-anọ na Facebook ị ga na Facebook ị ga na-afụ so many people na-eme e, na-azụ afịa igwe anyị na-azụ ị ga na-afụ ka fa na-etinye ego na-enwe just in a week or two weeks or three weeks ego a na-agwakwa gị ife abụrọ obere ego na nnukwu na amara ka akpa igwe nnukwu ego ka a na-agwa gị nke bụ na onye ya-asị na o nwerọdị ife ọ na-eme o ọ na-elite more than aka ise o nwere ife o mego ọ na-elite more than aka ise mana ndị a bụ ndị nọgonu more than two years just like our sister si bido ihe ebido nwayọọ because ife ọbụna ibido n'ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ị mụtasịa nya i bidogodi business ọfụ ị ya-etinye ego na ya emesịa eliteve ulu otu ka ọ dịkwa na nke nke ọ bụrọ nnukwu ego ka ị ya-eji obele ife just like our sister enweta website and everything ị na-amụta ebe ọbụna sọlụ gị ị nọdụ na-alụ ọlụ ị na-alụgodi ọlụ nke gị ewepụta obele ohere na-eme nke a ọ ya-abalụ gị ulu ị fụgo ya so ife ndị mmadụ nwetago n'ife a orika in short ọ ife ndị mmadụ nwetago bụ ife bịa mee m nwee more than interest wee tinye anya sị mba o na m- ndị a na-enwe ife ife nwere isi na ọ bụ ofu isi a m nwe ka fa nwe so na mụnwa m eme ikuku ya nke chukwu gozivego m nwayọ nwayọ with ife a m na-eme ejigolu m ya renovate kitchen m kitchen m kịta m bido nya nwayọ nwayọ kịta ka m bido but at least enwetavego m ulu nke bụ na m dị satisfied because o nwere eme m business for nine years ama m how many years ọ dị before nweteve ulu ị fụgo ya so ife anyị na-eme ọ ezigbo ife ka anyị na-eme bịanụ ka unu bịa solu anyị ka unu fụ ife anyị na-eme and thank God na ndị Igbo kịta emepego anya mana na afọ igwe bụ ife na-ewu kịta mana nke anyị bụ one of the best just like our sister Ifeoma kwu ejekwa m n'internet o chekie ọbụna our product in internet a sị na anyịnwa bụ the highest the highest of all that same make the highest i was like wow e kwukwuo na ife anyị na-enweta na ya bụ the highest paid i was like really mụnwa chekie so ọ bụrọ asị ka o kwu so ife anyị na-eme ụmụ nwanne m bịanụ ana m aga na-agwa ụmụ nwaanyị ji obele nwa i nwe ike ịnọ n'ụnọ na-eme ife a like ka ka my coach si eh, coach si join ọ nọ n'ụnọ on maternity leave that ọ na-ejenwurọ ọlụ and all those otu ka o si searchie wee pụta and the thing abagolu ya ulu kịta ulu ọ na-enweta no be here most of the time na-etinye ya sef nna eme ife add ya the testimonial of her she will say i'm in nigeria but i'm still earning so so and so ọ kpọọ afa ego ya tinye ya there ọ bụrọ obele ife ego six figure five figure abụrọ obele ife ị lụgodu ọlụ for how many years before i nweta that figure your annual fee bụ ife some people na-enweta in um, two weeks your annual fee trust me it's true i'm not lying annual fee in a year not to some people bụ monthly some people two weeks some people one week ọ ka e si ị na-aga obele obele ị na-eto o nwee ndị jego retirement sef ndị mmadụ nọ pension by 45 by 50 maka afịa igwe anyị na-azụ nke a abụrọ asị mana ị na-alụ ọlụ ị ya-anọgide lụgide until 67 ime ọkụ ife some people akadị prepared ya ife fa ya-eji nọdụ nka ọ na normal work fa na-alụ mana ị na-alụkwa ọlụ tinyekwu nke sị ka ị nekwa anya o nwerọ ife ọ napụrọ gị ife ọbụna because a sị na ị nọdụ ofu ebe o nwerọ ife ị ya-enweta ị na-alụgoro sọ your normal work mana ị sị ah, let me try risk taker you can take the risk ọ favor gị ọ ya-afavor gị because i take a risk ị mago ife ị na-etake risk for ị ya-etinye your effort na ife niile ọ ya-abalịlị gị ulu unless i tirọ effort just mm, ka m just jee mee ehe o nwerọ ka ọ ma-aba gị ulu ma i tinye your effort na ya mara ife ị na-eme mana o ụtụtụ a mmemme wepụta ohele just mee obele ife a i just na-eme ya na-aga with time i sokwa na-enjoy benefit ndị ọzọ na-enjoy so ụmụ nwanne m ife ọbụna anyị na-enwe ndị mmadụ nwee ndị ọm- ndị nwetago ezigbo ife na ife a erika fa ju na Facebook fa erika ị chọkwa ịma i jekwa na webinar ọ dị na our webinar ị watchịrị a na our webinar ọ dị free from there na-afụ many people a na-ekwu their testimonial ma ndị be anyị sef most of the webinar m sende mmadụ a pụta kpọọ m ah I see my Nigeria my Yoruba sister I see my Igbo brother n'ime the testimony ka fa ya-akpọkwa m sị so is this real it is real 100 percent those things those people a na-ekwu abụrọ asị ọ bụrọ asị at all o nwere onye kpọ m sị m ah na ọ fụ picture temi o nwere yoruba girl temi na ọ nọ airport sị na ọ earned that minute 6000 dollars eziokwu m sị ya before nkọ marọ ya pụta na ife na it is real ọ bụrọ fa na-eche na ọ fake ọ bụrọ fake is real mmadụ enwerọ ike a whole responsible woman like that enwerọ ike ịpụta siva asị ọ dị ọ dị possible so ife niile unu na-afụ bụ real na ọ ngịnwa take that leap of faith just check it out ọ bụrọ iwu na ị chọ ọ bụrụ na ị chọrọ e nye gị ego gị integrity bụ number one business a ndị anyị na-alụkọ mekọ ife with integrity bụ their number one point achọghị imebi afa fa so ụmụ nwanne m daalụnụ ọ ka ọ ra m n'ọnụ daalụ nne sister stella daalụ nne chi m gọzie gị e, e, e, ịgba unu anụla na ya na ọ bụrụ ọ sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ịgụta maka ndị na-eme nke ọma na azụmahịa na ọwụ na ị ga na webinar itinye aha gị like ile anya ebe anyị nọ ị ga-ahụcha aha anyị ebe ahụ ma na ebe a na peji ọbụla ebe ị na-ekiri anyị dee aha gị ebe ahụ gị gwa anyị na ị dị interested then hapụzie ya ga-esendiziri gị ebe ị ga-etinye gị gazie ga-agụta maka ndị na-eme nke ọma na azụmahịa ọkwa nne na ebe a ya ọ bụrụ na ikirichala ihe niile a ya ọ bụrụ na ihe ihe niile a ị chọrọ ịmara otu ọ ga-esi mee gị na-ajụzi onwe gị kee ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme wụ ile anya anyị niile ọkwa ise ka anyị dị ile anyị niile onye ọbụla ị chọrọ ka gị na ya rụkọ meere onye ahụ ozi gị asị ya na ị chọrọ ka gị na ya ka na ị chọrọ ka ị mara more about the business onye a ga-atụziri gị aka ọ ga-asị gị ka ị weta email address gị na aha gị ka e tinye ya na website gị wọcha 90 minutes videos iwọchịcha ya gị chee na ihe ị hụrụ ebe ahụ dị gị mma gị kwa 149 dollars that 149 dollars e- ọ dị refundable ọ bụrụ na ị mechaa ebe ahụ ka ị ga-esizi kwụhala ya a ga-enye gị coach nye gị mentor ma ọ ka ị gaa na ọsọsọ gị na-eme ọ wụghị business ọwụ ị na-eme ya ọ wụrụ ka nwanne anyị nwaanyị Salome kwu na ọ gara ebe ahụ ọ maghị ihe ọ ga-eme A- onye ọbụla na-ajụ ibe ya ajụjụ ndị onye ị na-ajụkwana ajụjụ ya nwa amaghị ihe the business na-akọ but na nke anyị a ị bata a ga-enye gị mentor nye gị coach onye ga na-atụziri gị otu ị ga-esi mee bido ya bido nke gị ma azụmahịa then ọ bụrụ na imechaa ya ya wụrụ gị wọchizie pre-coaching ha na-akpọ pre-coaching video iwọchicha ya gị sị o this business a wụ nke gị bụ- gị bụkụzie coaching call but ọwụ na ọwụ nke gị gị sị ha na na uche gị adịghị ya na ịchọzighị ime a ga-enyeghachi gị 149 ahụ and business a wụ business ọwụ ị na-azụ ọwụ nke ọwụ imecha ya gwụzie ya ya kwụsịzie ebe ị nọ ma ị nọzighị ya ụmụ gị acontinue from ebe ị kwụsịrị na hụrụ ihe ahụ business ị ga-emecha gị hafụrụ legacy for your children a ga-emegide otu ahụ ruo to your eighth generation ọ ga-akwụsị ebe ị nọ ha nwa mechaa ya ebufere ndị nke ha ebe o si ma ma mma onye hụrụ ihe Sister Tochi kwuru na o nwere ndị mecharanụ even a lot of people o nweela ndị mecharanụ gaa ezumike nka na 30 33 years ma ndị ndị 34 ma ndị 40 ma ndị 40 ha na-eme ọfụma a gwa gị ihe ha mere achieve na one year ga ebilivu ya ọ maka na otu azụmahịa so ị nọrọ gị na-eche obi gị na-asị anyị makwa ma nke a ma eziokwu hafụ iche otu ahụ ka wụ eziokwu ị bata ị ga-ekele anyị ma emechaa otu a ka ọ ha anyị n'olu daalụ unu ndị nne unu ga-ahụkwa anyị ụbọchị ọ- next week on Saturday ka ọ dị mma bye bye
tupu anyị a na-ana ka m were ohere a wee kenee Mbaz World Mbaz World uh, is also watching uh, cook with me cook with me vlogging is also watching so ana m asị unu daalụ for being a part of our program izu ụka ọzọ bịakwanụ ọzọ ka unu gee nke anyị ji wee bịa ka Chukwu gọzie mmadụ niile daalụ